Bonjour, bonjour, ne balimaw ani ɲaguma. Ne tɔgɔ Fatou de la revue des séries du Mali Film. Abonné kuraw, aw bienvenue. Minnu bɛ n lamɛn don o don, kura ni kɔrɔlen, aw ni ce, aw bɛ temps min ta ka n lamɛnni la. Surtout, aw kana ɲinɛ dɛ, a y'aw ka avis di.

a diyara o dan tɛ se ka fɔ hmm. est ce que usu usu bɛna a yɛrɛ bɔ dɔrɔgu ko in na cogo di de han heureusement a ye mo ko mo k'a dɛmɛ donc sisan mo ka dɛmɛ hmm. o ye idi idi o ye idi kɔrɔfɔ ɲɛnama ko idi bɛ se ka denmisɛnnin bila nin nin sugu la tellement k'o bila nin affaire sugu la cogo di han walayi mo a tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin ko in na usu ye denmisɛnnin yɛrɛ yɛrɛ de usu ye denmisɛnnin yɛrɛ de han a comportement kɔni o tɛ denmisɛnnin comportement de b'a la quoi mais ninnu ninnu nani bɛɛ parce que u bɛɛ nana pour que ka se ka plan sɔrɔ pour que ka se ka usu dɛmɛ cogo min na alasani o idi o e mo yɛrɛ han e mo yɛrɛ donc sisan ninnu bɛɛ bɛ nin business in de la u ni carlos bɛɛ bɛ nin business in de la aw hakilinata ye mun ye nin ko in na han hmm. et puis n'a mɔgɔw ko euh, ko usu ye denmisɛnnin ye a ye dɔ bɔ a la usu a fɔra ko usu ka taa hôtel la k'a k'i yɛrɛ kɛ comme ni foyi ma kɛ ka ɲinɛ ko ninnu kɔ ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ hee mais a ma foyi de sɔrɔ k'a kɛ hôtel hôtel olu la ka taa photo ta ni vidéo ta n t'a dɔn n'a y'a bila réseau de kan ou bien n'a y'a bila mun de kan mais usu kɔni denmisɛnnin baara yɛrɛ de b'a kan ɛ en tout cas n t'a dɔn yeta mɔgɔw bɛ ka mun de kɛ an na ten usu ni muna ka ko in na usu tilalen ka muna wele tuguni a dun fɔra k'i k'i yɛrɛ k'i ka ko i k'a kɛ en sorte pour que bɛɛ ka ɲinɛ i kɔ e ma foyi de sɔrɔ ka taa muna wele ka taa muna wele conversation daminɛ la ko ko je t'aime n ko he n ko a n ko o ko bɔra min ayi usu yeta mɔgɔw kana sɔn ma sa usu ni muna fɛnɛ ayi non non non non non a kana sɔn adage in ma ko les cousins sont faits pour les cousins mm, mm, mm, a kana sɔn ne ma sɔn ne ma sɔn ne ma sɔn eh, donc sisan takudi ni mo hmm, parce que présentation ana ye madu tonton madu présentation kɛ tonton madu ni mo la hmm. donc sisan kudi kudi de kɛlen ka mo ye plateau a ka plateau ji plateau bɔnna mo yeli la ah donc ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka est ce que yeta mɔgɔw ye nin kɛ de k'a kɛ komi ni u bɛ ɲɔgɔn dɔn mais pas forcément u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'u y'o kɛ a piège kɔni pour moi c'est trop hein parce que déjà o plateau binni mo yeli la et puis ce qui est bizarre c'est que o kuma ma fɔ bilen quoi parce que an ma ana ka réaction ye an ma madu ka réaction ye parce que a kɛlen de ka fɛn ye plateau binna n t'a dɔn u ye mun fɔ o kɔfɛ komi an ma o o ko ye donc sisan après a ye dem a ye e, jeune fille dɔ bila mo la pour que ka se ka photo ta k'a fɔ k'o photo bila ka taa ana ma pour que ka ye ko ana e, mo ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tilala k'a kɔrɔmuso wele dija k'a f'o ye ko eh, u ka mo ni eh, ana ka mariage ko o ko bɛnnen tɛ ah ne yɛrɛ kɔni n bɛ ka n yɛrɛ ɲininka parce que n'u bɛ k'a kɛ komi ni u bɛ ɲɔgɔn dɔn peut-être eh, takudini ban ni mɔgɔ dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ par exemple idi peut-être k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn et puis a bɛ mɔgɔw ka comportement dɔn peut-être a bɛ fɛ ka éviter a ka don u ka famille na mm. mais n'o de don franchement ah, n t'a n t'a dɔn u bɛna o ko histoire kɛ cogo min na transformation parce que a ka réaction y'a yira k'ale ni mo de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ aw hakilinata ye mun ye o ko la han en tout cas a ye ko bɛɛ de kɛ pour que mo ka se ka bɔ u ka ko kana sira sɔrɔ sa sira sɔrɔ quoi u ka ko kana sira sɔrɔ ah donc en tout cas an y'a ye takudi eh, blague pas ah, n'a bilala mɔgɔ min na a bɛ ko bɛɛ de kɛ pour que o tigi ka o tigi kana ɲɛ sɔrɔ a ye ko bɛɛ de kɛ en tout cas a ye ko bɛɛ de kɛ pour que o tigi kana ɲɛ sɔrɔ ah, nin kun ye épisode 14 euh, fɛn ye mais épisode 14 yɛrɛ n t'a dɔn n'a bɛ se ka ɲɛfɔ ten revue la quoi il faut k'a k'a lajɛ de a k'a lajɛ dɔrɔn parce que c'était très très dynamique Hmm. donc épisode 15 sisan hmm. est ce que usu ye muna bila danger la le fait que a ka na n'a ye hôtel la eh usu k'i k'i k'i k'i i kan'a fɔ mɔgɔ si ye k'i bɛ yɔrɔ min na i kana mɔgɔ wele foyi foyi hmm. eh usu donc sisan uh, an ɲɛ b'a la depuis épisode 14 la soupçon tun bɛ yen signew tun bɛ k'a yira ko ana kɔnɔma don aa donc sisan a signe kɔni dɔ wɛrɛw yira nin épisode 15 la tuguni aa a fɔɔnɔ banbali ni ɔ nausée bɛ ka yɛlɛn cogo min na a bɛ ka yɛlɛn ten aa donc en tout cas an k'a lajɛ o ko bɛna kɛ cogo min na mais je pense que kɔnɔ bɛ donc sisan eh, takudi ye denni bila ka denni bila mo la boîte kɔnɔ pour que ka taa foto ni fɛn ninnu ta k'i nɔrɔ nɔrɔ mo la ten eh, mo n'a bɛnna ale fana ma chance sɔrɔ dɛ mo n'a bɛnna donc sisan mo ye cogo bɛɛ kɛ pour que a ka taa tiɲɛ fɔ ana ye parce que pour une fois a ma ko kɛ c'est vrai que pour une fois a nɔ tɛ foyi la takudi ka ko dilannen donc sisan denni fana ye eh, takudi dénoncé mo ni ana ye mais ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka de parce que comme a ko ko cɛni eh, ko muso min y'a bila a la k'o tɔgɔ ko kudi est ce que ana y'a faamuya k'a tanti kudi de don parce que a ka réaction a ma a ka réaction kun tɛ comme ni a choquéra ou bien fɛn dɔ de kun don quoi ou bien o ma yira nin épisode in na de aa an k'an sigi ka épisode 16 lajɛ a ko o ko bɛna kɛ cogo min na aa an k'an sigi k'o lajɛ donc réconciliation in kɔni mo ni ana ka réconciliation aa ne bolo aa ça va être pour combien de temps quoi a bɛna combien de temps sɔrɔ parce que bɛɛ la ka histoire in ma réglé fɔlɔ aa donc o kɔni u bɛ ja la nin histoire in réglélen ye mais a ko bɛna kɛ cogo di sisan nafi taara butigi la fuseni ni alasani ka butigi la donc fuseni de tun bɛ yen donc a ye a kumara ale bolo alasani de kun don quoi donc sisan fuseni y'a faamuya ko alasani ni alasani ye ko k'a la ni nafi ko la parce que nafi ye bisou kɛ a la yan'a ka taa aa donc sisan a y'a faamuya ko eh, eh, alasani ye ko dɔ k'a la a ko la hey. donc sisan copine mun ni alasani ye kojugu kɛ eh, ɲɛgɛn na fɔlɔ la donc o ni nafi bɛnna o ye bisou in ditɔ ye Hey, donc o fɛnɛ o fɛnɛ bolo Alassane de don quoi butigi kɔnɔ donc o fɛnɛ y'i kanto ko sisan ko Nafi n'a ka eh, client cɛ de bɛ bɔ eh, a ka eh, cliente cɛ de bɛ bɔ eh, donc Nafi y'a faamuya sisan ko Alassane furulen don hey, mais a t'a dɔn fɔlɔ ko jumeau bɛ Alassane na a t'a dɔn fɔlɔ ko jumeau bɛ alasani na ah nin histoire nin bɛna kɛ cogo di sa non ne ne kɔni j'ai vraiment hâte ka dɔn ka histoire laban de dɔn ne t'a dɔn nin ko in bɛna kɛ cogo cogo parce que là là sisan embrouilléra yɛrɛ de comme eh, Fuseni bɔra Alasani ka ko kalama sisan Fuseni bɔra o côté kalama sisan donc maintenant nafi fɛnɛ bɔra a kalama ko alasani fɛnɛ furulen don ko in bɛna kɛ cogo di de ah est ce que finalement fuseni bɛna nafi ka kumaw fɔ nafi ye k'ale ye filani ɲɔgɔn de ye k'ale de ye eh, numéro ta au début ko numéro dira ale de ma et puis fuseni y'a a doublé parce que je sais pas ko bɛna kɛ cogo di aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye nin ko in na de

ale ma sigisigi kuma la e madu ko ko ko n tɛ mun de ni mun de d'i ma ko n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye n bɛ fɛn bɛɛ d'i ma a y'a ka kuma répété tuguni kuma min répétera siɲɛ saba ou bien siɲɛ naani de depuis filimu in daminɛra a ko ko eh, financièrement financièrement dɔrɔn tɛ problème de eh, problème d'argent dɔrɔn tɛ wariko dɔrɔn tɛ ko affection fɛnɛ b'a la aa k'a ye o de ɲininkali k'a fɛ depuis kuma jumɛn ko affection fɛnɛ b'a la donc hali kudi ma temps di madu ma k'a fɔ a y'a lasigi kun min na kudi tɛmɛra n'a sen fila ye ka tɛmɛ donc sisan ninnu ka ko bɛna kɛ cogo di de madu ka réaction bɛna kɛ mun de ye kudi ko in na après u ka confrontation in na parce que a ma ka kuma yɛrɛ est ce que madu madu ma tila ka kuma yɛrɛ la kudi tɛmɛra n'a sen fila ye ka kuma ka kuma sira kan et puis ka tila ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye he n k'a banna kudi a tɛ k'i la dɛ en tout cas a ka jeu ɲana yɛrɛ de a ka jeu ɲana ni ne ka ye au moins a y'a ta fɔ ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye hmm et carlos carlos bɛ n'i venger ale bɛ fɛ k'i venger ban eh, ninnu na les dangereux de la cité la parce que u y'a ka affaire capoter he an k'an sigi k'a lajɛ o ko bɛ kɛ cogo min épisode prochain épisode ninnu na hmm, surtout o kɔfɛ a kana ɲinɛ dɛ a kana ɲinɛ a y'aw abonné ka cloche in digi pour k'aw ka notification bɛɛ sɔrɔ et puis comme d'habitude aw kana ɲinɛ a y'a partager a y'a partager a y'a partager pour que an ka caya comme kɔnɔwulu o tɛ donc a ye soin ta aw yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛmɔgɔw a k'an bɛn review wɛrɛ a bye